Chuir Corcaigh an tine tríd an routine sa chraobh peile nuair a chloíodar Dún na nGall. An éireodh leo cur lena ruathair lena n-áit sna babhtaí leathcheannais a dheimhniú don chéad uair ó dhá mhíle is a dó dhéag? Nó tar éis feachtas craoibhe thuas seal thíos seal go dtí seo an éireodh le Maigh Eo cur lena bhfeachtas craoibhe le bua eile? Mac Dara Mac Donncha i mbun na tráchtaireachta. Mar sin, cé a bheas mar chéad fhoireann cáilithe do Chluichí Leathcheannais na hÉireann? Seilbh anseo anois ag Maigh Eo. Nuair a thiteann sin, tá sé slogtha ag cosantóirí Chorcaí. Faighte ar ais acu. Obair mhaith ansin ag Ryan O'Donoghue. Brú curtha aige. Passann sé go dtí Kobe. Kobe á bhualadh go sciobtha. Kobe thar an trasnán. Obair mhaith ansin ag tosaithe Mhaigh Eo chun an deis sin a chruthú. Tá cur isteach sa spás anseo anois agus seans iontach ag Maigh Eo bheith ceaptha. Cosaint mhaith déanta agus féach cé a bhí siar ansin. Chris Óg Jones a bhí ann. Seilbh anois ag Corcaigh. Is deis acusan teacht ar an bhfrithionsaí. Caite trasna anseo anois. Tá le Dara Sheedy. Dara Sheedy agus roinnt spáis aige. Casann sé ar ais go dtí Colm O'Callaghan, ar ais ó bheith ar fionraí. Colm O'Callaghan, fíor-ard a chasann sí isteach. Casann sí isteach mar a dhéanfadh iarracht gailf. Scór deas ag O'Callaghan. Cic amach díreach suas tríd an lár. Briste síos ansin. Cé a gheofas an brise? Tá an brise faighte ag Corcaigh. Níl. Faighte ar ais ag Maigh Eo. Ryan O'Donoghue ag iarraidh seilbh a fháil. Déanta go deas ag fear Bhéal an Mhuirthead. Buille faighte aige. Buaileann sé ceann sin go sciobtha. Bhí sí buailte sciobtha i dtosach aige. Tá an tseilbh fós acu. Seo é Darragh Beirne anois. Darragh Beirne ar chlé, ann lena chos dheis! Álainn ag Darragh Beirne! Tá Maigh Eo ag teacht arís anseo anois. Jack Carney. Seilbh fós ag Jack. Mendrino arís. Coinneoidh siad seilbh. Ar ais go Kobe. Kobe an pas isteach. Faighte ar ais aige arís, tá sé taobh amuigh den stua, buaileann sé go ciúin agus buailte go hálainn ag Kobe. Brat oráiste, orlaí. An chaoi a rinne sé ansin, chas sé siar ansin agus an mhuinín aige tabhairt faoi. Buille mar sin taobh amuigh den stua. Tá sé ar an stua anois ach dá fheá. Brat oráiste eile. Na foirne cothrom. Cic amach amach an taobh, briste síos arís agus an tseilbh faighte ag Maigh Eo. Teacht arís iad le Bob Tuohy. Tuohy ar ais anois go dtí Darragh Beirne. Dara Byrne lena chiotóg fuair sé ceann deas lena dheasóg. Tá sé sin buailte ag Dara Byrne, buailte go hálainn aige. Ceithre chúilín idir na foirne anois. Agus sin fear óg atá ag imirt lán muiníne. Tá sé sásta chomh maith. Seilbh faighte ar ais ag Corcaigh. Iarraidh pléascadh amach ansin agus é sin déanta acu. Anois deis ag Corcaigh teacht ar an bhfrithionsaí anseo. An ceann sin ciceáilte isteach sa spás. Pas chuig Ian Maguire, Maguire ar ais. Stephen Sherlock, Stephen Sherlock uillinn ghéar, Sherlock ag tabhairt faoi, Sherlock ag aimsiú. Bhí sé sin ag teastáil ó Chorcaigh. Siar anseo, Jack Carney. Jack Carney ag fanacht taobh amuigh, tá sé taobh amuigh den stua, tá sé chun tabhairt faoi agus ní hamháin go bhfuil sé ag tabhairt faoi, tá sé ag dul ag aimsiú! Scór na brataí faighte ag Maigh Eo anseo. Sin againn é. Fuair sé an pas amuigh agus bhí sé sásta tabhairt faoi. Bhí daoine ag rá anuraidh nach raibh Maigh Eo in ann bratacha a thabhairt ar Ard Mhacha Thoir, tá siad á bhfáil i mbliana. Corcaigh ar an ionsaí arís anseo anois. Pas deas curtha isteach. Ag fear lár páirce, tá sé faoi bhrú. Tá beirt sínte thíos anseo, leanann muid an imirt. Brian Hurley, liathróid fágtha ina dhiaidh aige. Tá sé ar ais ag Brian Hurley, fear atá céasta le gortuithe. Píosa deas scile ansin ag Brian le dhul thríd anois más é an críoch a bheidh aige. An bhearna? Laghdaithe go trí arís. An-obair ag Brian Hurley, céasta le gortuithe le cúpla bliain anuas. Trasna mar sin ag Maigh Eo. Ag coimeád na liathróide don fhotha siar. Conor Loftus ag an deireadh, Conor Loftus thar an trasnán! Cúig cinn eatarthu anois, cuma na maitheasa ar Mhaigh Eo. Agus ciceáilte isteach sa slua, Maigh Eo ag cáiliú do chluiche leathcheannais na hÉireann.